onye ọma m kedu ka ị mere ole otu ị mere otu a ka m si na-anabata mmadụ niile n'oge ụra ejiela nke taa ka anyị gbapụ ya ọsọ na-egbughị oge ọbụla n'ihi na igbo na-ekwu okwu sị na ụka akpara akpa naanị isi ka eji ekwe ya n'ọrụ ejiela nke taa anyị ga-amalite na steeti imo na steeti imo Akụkọ anyị nwetara na-ekwu na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị nne ndị lụrụla di emeela njegharị iwe n'ala Owerri na steeti Imo bụ njegharị iwe megide ụmụ agbọghọ ndị ji anya uhie ha ji anya ike na-anapụ ha di ha ndị nne a boro ebubo na ụmụ nwaanyị ndị a ji nnọọ uwe ndị na-ekwesịghị ekwesị uwe ndị a na-eyi n'ime ụlọ mana ha yirizi ya na-apụta ezi bụ uwe ndị ahụ ka ha ji na-anapụ ha di ha n'ike
You were not informed too.
God have mercy upon us. ha gara n'ihu kọwa na eh, dịka ha nọ na-eme njegharị iwe a, ha bu nnọọ ọtụtụ ihe edere ede n'akwụkwọ- n'aka ha nakwa banner eh, ndị edere megide iyi uwe na-ekwesịghị ekwesị apụta ezi na-eme njegharị iwe ahụ ma kọwaa sị ya bụrụ na ụmụ agbọghọ ndị a ajụ ige ntị ma kwụsị ụdịrị agwa ndị a na ha ga-amalite ịna ha ụtụ ịna ha fine otu puku naira 1000 naira kwa uwe kwa uwe na-ekwesịghị ekwesị ọbụla yiri ịma eh, eh, dị- mgbe m ka bụ nwata aga m echeta na o nwere nke a na-akpọ simi ee ka ha na-akpọ underwear ọ dị ka underwear alaala ihe anyị na-ahụzi bụzi overwear outside wear upper wear underwear alaala n'ihi na mgbe ahụ underwear nke a na- ọ ọ na-adị nnọọ ka skirt a bịa were too ihe dịka a bịa were ihe dịka flower design chanụ ala ya na ala ya otu a gị na- ya na-apụta gị n'ahịa tupu gị hụdị nke flower ahụ gị ma na skirt nwaanyị ahụ yi dịtụnụ short tupu gị hụtụdị ya ọ bụdị na ị na-ahụ dị o- oke ihe oke oke underwear ahụ ha mana ugbu a mana ugbu a ma tight ma peteri onweghị nke ụmụ nwaanyị na na-eyi apụtazi ezi ha yizi apụta ezi ya bụ na ụmụ nwaanyị ndị a ndị nne ha sịra amadụ ma ga-arịọ chineke sị chineke kụọ ndị di anyị isi ma ọkwanụ ha gaanụ werenu handkerchief keenu ndị di ha n'anya ha pụọ ekechie ha anya ma ọkwanụ ọ hapụ ha sị "Ee, nna agụụ di m ọma mgbanyetụ m anya gị gawazi ebe ha na-apụghị ime n'ụdị ihe ndị a niile na ha na-adụzi ụmụ agbọghọ ndị a na-eji uwe na-ekwesịghị ekwesị anapụ ha di ha n'ike nke a bụ last warning last warning ọ dị egwu o. Ee, gị na-ajụkwa n'onwe gị ụmụ nwoke ndị a kwanụ ị lụọla nwaanyị ị ka nọkwa elegharị ụmụ agbọghọ ndị ọzọ ele ha anya na-ele ndị nke yi efe na-ekwesịghị ekwesị ị wụ onye akpịrị ị wụ onye akpịrị ngwa dezere m isi unu ụmụ nwoke ndị a na unu alụọla nwaanyị nwaanyị unu a na-eju unu eju Dezere m isi unu. Dezere m isi unu. N'isi m ka. Mba, n'isi nke m. Na m egbu oge. Deze, deze, deze. Nare. Nare. Ọ dị egwu. Ọ dị mma site na nke ahụ mere na steeti Imo ka anyị na-akụba ugbu a na nke mere n'isi obodo ala anyị Abuja. N'isi obodo ala anyị Abuja, ndị uwe ojii akpụpụtarala ndị nta akụkọ mmadụ atọ ndị a na-enyo enyo ugbu a na aka ha dị na ogbugbu ogbugbu e gburu nwata nwaanyị onye kọpa onye na-efe ala nna anyị otu afọ aha ya bụ Stephanie Terungwa gbara afọ iri abụọ na isii 26 years old eh, bụ onye e gburu na nso nso a a ga-echeta n'ọnwa gara aga bụ Eprel a kọwapụtara Stephanie Terungwa dịka onye a na-achọ achọ a malitere ịchọ ya achọ dịka ọ gawara CDS ya ya bụ Community Development Service CDS ndị kọpa ọ pụrụ n'ụtụtụ ahụ kpọrọkwa nwa ya nwoke dị naanị otu afọ na ọnwa ise gawa CDS ahụ mana ọ lọtazighị a malitezie ịchọ ya achọ dịka o meziri izu ụka abụọ ka a chọtaziri ozu ya oge a chọtaziri ozu ya akọtachaghị ihu ya nchọpụta da ka a nọ na-emezi bịa chọpụta na ọ bụ Stephanie Terungwa a na-achọ achọ na ọ bụ ya nwa dị ihe a mana a nwụchiela mmadụ atọ ugbu a bụ ndị a na-enyo enyo na aka ha dị n'ogbugbu e gburu Stephanie Terungwa ee mmadụ atọ ndị a e, gụnyere Jennifer Tsembe gbara afọ iri abụọ na isii Monday Simon onye a na-etu Black gbara afọ iri atọ na isii nakwa Solomon Abu gbara afọ iri atọ na ise eh, bụcha ndị bi n'ebe a na-akpọ Uguta Lake na Maitama eh, n'isi obodo ala anyị Abuja Jennifer Tsembe ka a na-akọwapụta ugbu a na o tikọtara aka ya na ụmụ ụfọdụ ụmụ nwoke eh, kpọla nwata nwaanyị a, eh, Stephanie ala mmụọ n'ike na ọ kpọkọtara ụmụ nwoke ndị ahụ enyere ya aka kee Stephanie Terungwa kee ya eriri kekọtacha ya ụkwụ na aka ya ya nwa ewerezie acid wụọ ya malite n'ihu ya wụzuo ya ahụ ya niile oge ọ bịara nwụọ ha buruzie ozu ya ga tụfuo na ihe mere Jennifer Jennifer nwata nwaanyị a nwere obi ekwensu obi ekwensu obi ekwensu ka dị mma Ehe, na na Jennifer na ihe mere o ji mee ihe a bụ na ee, Stephanie siterekwa n'ụlọ nwata nwo- otu nwoke a na-akpọ Edward Achadu bụkwanụ onye Jennifer na-arọ anya anya ọ na-arọ ya wụ anya love n'ihi na ya na ya ayị alịa na mbụ ọ chọkwara ka nwa amadi ahụ yiwakwa ya ihe ọ na-achọzị ime ugbu a ka ọ kpọlaga Stephanie ala mmụọ n'ike ma malite iyi Edward Achadu You be mumu. gị na-ajụ onwe gị sị ajede ole ajede ole ụfọdụ ndị enwe n'obi ekwensu ugbu a a nwụchielanụ gị ị chọga nnọọ ka sọsọ gị nwee nwoke a ọ ga-enwere ihe mere o ji hapụ gị na mbụ lezie Stephanie hụ ya n'anya ya ekukworo otu nwa ya gị asị ka ị kpọla ya ala mmụọ n'ike ọ dị egwu ụfọdụ ndị nwere obi ekwensu ekwensu kpọọ gị ọkụ today taa onye kọmishọna ndị uwe ojii n'isi obodo ala anyị Abuja bụ CP Sunday Babaji kọwara akụkọ a dịka nke mere eme ma kọwaa na a ga-akpọpụ mmadụ atọ ndị a n'ụlọ ikpe na nso nso a nakwa onye nke ọzọ riela mbọmbọ n'ihi na otu onye riela mbọmbọ na a ga-anwụchi ya a ga-anwụchi ya agaghị m egbu oge ọbụla eh, malite n'onye nke a gbara ọsọ hmm? malite onye nke a gbara ọsọ a ga-ejiderịrị gị AK47 n'ụkwụ ya AK47 n'ụkwụ ya gbawa ọsọ a ga-ejiderịrị gị ah, nakwa eh, gị nwa bụ eh, ọkwa ele ndị nke ọzọ ahụ a nwụchiri ma Solomon Abu eh, Monday Simon ụnụ abụọ sekpuru n'ala sekpuru n'ala

le nnọọ ka azụ nke ya ha azụ nke ya ha nnọọ ka ka nke broiler chineke napụta mmadụ i kere mmadụ n'oyiyi gị mana ọtụtụ ndị eyighị gị eyighị gị ma ncha ma ncha ọ dị mma site na nke ahụ mere n'isi obodo ala anyị Abuja ka anyị na-akụba ugbu a na nke mere na steeti Ọyọ na steeti Ọyọ onye na-ahụ maka ezi mmekọrịta dị n'etiti ụmụ akwụkwọ nakwa ọhaneze nke ụlọakwụkwọ politeknik Ibadan aha ya bụ Alhaji Soladoye Adewole akọwala n'eziokwu na ọnwụ nwa amadi ahụ e, nọ n'ogo HND n'ụlọakwụkwọ ahụ bụ Daniel Igunu na-agụ na-amụ ihe ọmụmụ civil engineering na ọnwụ ya bụ eziokwu nwata a na-agbala egwu surugede ọ na-agba ọ maghị na egwu surugede bụ egwu nwa ndị mmụọ O kwupụtara nke a n'abalị iri na asaa nke ọnwa a bụ ebe ọ nọ kwupụta ọnwụ nwa amadi ahụ dịka nke bụ eziokwu. A ga-echeta na nwa amadi ahụ bụ Daniel Igunu na enyi ya nwaanyị gbachigidere onwe ha e, n'ụlọ ebe ha bikwa na awụ na hostel nke ụlọ akwụkwọ ahụ ha bi na off campus ebe ahụ ka ha nọ gbachigide onwe ha e, n'otu ọnụ ụlọ

Hmm, ọ dị egwu nke a mere n'ebe ha bi ebe a na-akpọ Idi Ito n'okpuru ọchịchị kansụl Ido na steeti Ọyọ eh, oge ụmụ akwụkwọ ndị bikwa n'ogbe ahụ bịara chee ka ha mepekwanụ ụzọ ọtụtụ awa aga ha anaghị emepe ụzọ ha kwakarazi ụzọ chọpụtazi ozu mmadụ abụọ ozu nke nwoke tọgbọrọ atọgbọ ka ọ gba ọtọ eh, nke nwaanyị ọ gbakwa ọtọ mana ọ gba ọtọ ebe ahụ ọ mazi onwe ya e buziri ya gbara ọsọ gaa n'ụlọ ọgwụ University College Hospital dị na Ibadan bụ ebe ọ nọ ugbu a na-anata ọgwụgwọ ụmụ akwụkwọ ndị eleghị anya nke nwoke kọrọ ihe ndị ọ ga-aṅụ ọ gara aṅụrụ ya chọrọ nnọọ Champions League final ife ebe mụ na Kanu Nwankwo na Okocha na-agba bọọlụ hey ife ọfọdụ vim chọrọ ya
mụ na nwa mụ na nwa agbọghọ a, eh, anyị ga-agba ya anyị gbachaa ya ka anyị maragoro onye ga-ascore goal ka anyị mara onye ike ga-agwụ ka anyị mara onye ga-eru eh, extra time na half time ọ ga-awụ ndị ọ kọrọ ụmụ akwụkwọ ndị a ekwuola na achọghị ka e kwupụta aha ha na ihe kpatara ihe a bụ ihe a ṅụrụ aṅụ iji gosi ka onye ike ga-ebu ụzọ gwụ na onye a kpọlara nwa amadi a ala mmụọ n'ike mekwanụ nke nwaanyị a aghọtazi onwe ya
You get it? If you don't get it, forget about it. gị na-ajụ onwe gị sị ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ụfọdụ ụmụaka ka a kpọgara ụlọ akwụkwọ ka ha gaa mụọ nnọọ ee, ihe a sị ha ka ha gaa mụta mana ha ahapụzi ihe a sị ha gaa mụta gaa na-amụ ihe ọzọ gaa na-amụ ihe ọzọ lenụ ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ụmụaka ka a ga-eduga ụlọ akwụkwọ ha ebirizie ka di na nwunye ebe ahụ ụfọdụ ha na-asakọta ahụ biri nnọọ ka di na nwunye ihe niile di na nwunye na-eme ha na-emecha ịma ama mma na-apịa ozu ihe n'obodo unu

na steeti Abịa na steeti Abịa ndị omekome kpa egbe ndị omekome kpa egbe ndị a na-ebo ebubo na ha bụ ndị Fulani na-achịgharị nnama ka a na-akọwa ugbu a na ha atụrụla ụfọdụ ndị njem nakwa ụmụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ Abia State University dị na Uturu ndị omekome a wakporo ụgbọ ụgbọala njem a

ka ndị omekome ndị a na-ebokwa ebubo na ha bụ ndị Fulani kpa egbe achịgharị nnama nọkwara n'otu ụzọ awara awa ahụ Okigwe gawara Uturu ma tụrụ ụmụakwụkwọ asaa ụmụakwụkwọ asaa bụ ụmụakwụkwọ ABSU ụmụakwụkwọ mahadum dị mahadum steeti Abịa tụrụ ụmụakwụkwọ asaa n'otu ụzọ awara awa ahụ. Nke a mere n'abalị iri na ise nke ọnwa Mee, ya bụ n'ụbọchị Sọnde ka ha tụrụ ụmụakwụkwọ asaa, ebe na Tuzdee ka ha wakpokwara ụgbọala njem ma tụrụ ndị njem. Otu nwata akwụkwọ a tụrụ n'ụbọchị Sọnde ka a kọwapụtara aha ya dịka Emmanuel Nzubechukwu Ubani nọ n'ogo afọ abụọ 200 level n'ihe ọmụmụ Business Administration n'ụlọakwụkwọ ABSU. Ọ bụ nwaafọ Ụmụakpọ Ovungwu nke dị n'okpuru ọchịchị kansụl Isiala Ngwa South na steeti Abịa. Gị na-ajụ onwe gị ndị Abịa, ndị Ngwa, heke na ọ bụ ngịrị, heke na ọ bụ ngịrị. Heke na ọbụngịrị. My question is which way Nigeria? otu ụzọ okigwe oge niile otu ụzọ okigwe e bu ebubo na ndị ndị eh, ndị ekpe egbe eh, na-achịgharị nnama na ha tọrọ ndị njem tupu ị mara ihe a sị na a kpọlatakwala ndị njem enweghị ike iweta ogbugbo nyere ị ma na ya bụrụ na ọ na-eme na sambisa n'oke ọhịa sambisa anyị nọrọ ebe a na-ekwu aga ebe ahụ asụ nkwachi ebe ahụ akpa ekwe ekpe eme nke a chụwa ha a chụwa ha o mewere ebe a gọọmenti steeti Abịa tinyere gọọmenti steeti Imo bikonụ ya bụrụ na o nwere ọhịa ndị nọ n'okporo ụzọ a biko ka a sụọ ya chụkesie ndị niile nọ ebe ahụ gbaa mbọ hụ na a ga-eweta ogbugbo nyere nsogbu a weghara ogbe ahụ weghara ogbe ahụ hụ na agaghị anọ ndụ ndị mmadụ nakwa akụnụba anọ n'ọnọdụ ize ndụ hmm. ọ dị egwu n'agbanyeghị ndị omekome a na ụnụ agbaala ọsọ hmm? ebe ụnụ bịara n'ala n'ala mmadụ sị ụnụ bịa gbuo ya ụnụ bịara n'ala na-abịa bịa bịa gbuo ndị mmadụ heke na ọbụngịrị n'ukwu ha a ga-ejiderịrị ha AK47 n'ukwu ha n'ukwu ha gbawanụ ọsọ hmm? gbawanụ ọsọ a ga-ejide unu ọ dị mma ọ ka bụ n'oge o rejiela ka mụ na gị na-anọrị nke taa biko nyere m aka kesaa ihe onyonyo a ugbu a akụkọ ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị ya bụrụ na m lọghachi biko apụkwala mummy stew gị a na-esi isi ụtọ ada m etinyere m ya natural spices m zụtara n'aka mama ejima ha ihe nke ọ rice hmm, mba ọ beans chọị nwanne m mgbe ọ bụla ị chọrọ isi erimeri dị ụtọ nke ga-akpọta agụrụ ezinụlọ gị jiri mama ejima natural spices sie erimeri ahụ maọbụ jollof rice spaghetti stew fried rice ofe akwụ porridge yam coconut rice isigbu anụ maọbụ azụ mama ejima natural spices nọ ya ha nwekwara pure coconut oil maka ndị na-enwe afọ ike constipation ọnya gbarala isi akwara nakwa ịchọ mma ntutu isi maọbụ nke ịchọ mma ahụ mama ejima pure coconut oil ga-arụ ọrụ ahụ ha nọ na mbieri road akwakuma owere steeti imo maọbụ gị ezite ozi na whatsapp maọbụ kpọọ n'akara ekwentị a 0703 026 07030268981 ọzọkwa 07030268981 mama ejima natural spices and pure coconut oil chọị nke a bụ nnọọ ọpụrụiche nnọọnụ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị fọdụrụnụ site na nke ahụ mere na steeti abia ka anyị na-akụba ugbu a na nke mere na mba india na mba india otu di na nwunye akpụpụla nwa ha nwoke akpụpụla nwa ha nwoke n'ụlọ ikpe ugbu a dịka ha kpụpụrụ nwa ha nwoke n'ụlọ ikpe ha na-akwu agwa ụlọ ikpe a na nwa ha nwoke ga-akwụ ha ihe rukwara puku narị dọla isii na iri ise ya bụrụ na ọ mụtara ha ọ mụtara ha nwa nwa n'ime otu afọ na ha na-enye ya naanị oge amara otu afọ sọsọ ya bụrụ na ọ mụtara ha nwa nwa n'ime otu afọ a na ọ ga-akwụ ha puku narị dọla isii na iri ise Yes! Yes! Yes! Yes! ya bụ 650,000 dollars di na nwunye ahụ ha bụ Sanjeev nakwa Sadhana Prasad eh, kwuru kwuru okwu sị na ike agwụla ha na ha anọọla nnọọ na-eche ka nwa ha nwoke na nwunye ya mụtara ha nnọọ ụmụ ụmụ na ha mefuru ọtụtụ ego ha mefuru ọtụtụ ego zụọ nwa a. zụọ ya ruo n'ogo na ọ gara ụlọ akwụkwọ mahadum mụta ka esi anya ụgbọelu ya bụ ọ bụ onye pilot n'oge ha mekwara I do I do wedding ha na ọ ha mefuru ego ha na ọ bụ ego ha ka ha ji meere ha wedding kpụ ọkụ n'ọnụ na ha ewerekwa ego ha ziga ha mba ofesi ka ha gaa mee honeymoon ha mechazie honeymoon rachaa honey achọzi izi ha the moon God have mercy upon us. Olee otu ha ga-esi nọrọ na honeymoon wee rachaa honey ezighị ha moon mba mba mba na aṅụ ịrara mmanụ aṅụ ga-eji iji moon na aṅụ ga-agbazi ha ugbu a na ha ga-akwụ ụgwọ ego niile ha mefuru n'elu isi ịzụ nwa ha nwoke a na ihe niile na mmemme niile ha mere nakwa honeymoon ha ga-akwụ ha ụgwọ ahụ n'ime otu afọ ya bụrụ na enyeghị ha mụtara ha nwa nwa n'ime otu afọ You were not informed too.
ee ị ma na nwata nwoke a na nwunye ya n'ime afọ isii ha lụrụ alụmdi na nwunye na ihe ha ma sọsọ ọrụ ha na-arụ ọrụ bekee ha na-arụ chefuo ịmụtara nne na nne ịmụtara nwata nwoke a chefuo ịmụtara nne na nna ya ee ụmụ ụmụ chefuo ịmụtara nne na nna ụmụ ụmụ na ị ma na Chineke sị mụọnụ ọmụmụ mụbaanụ

nke nwata nwoke a na nwunye ya emeela n'otu o si dị ha n'obi nke ha nke bụ na eleghị anya ha achọghị ịmụta nwa mere ha ji gbachi nkịtị kemgbe afọ ise achọghị ikwu ofeke m ha gbachi nkịtị mana ya bụrụ na ọ bụ ihe ha kwekọrịtara na unu ga-amụtara anyị ụmụ ụmụ anyị chọrọ ụmụ ụmụ anyị chọrọ ụmụ ụmụ anyị ga na-akpọkwanụ grandpapa grandmama anyị chọrọ ya

n'ekwentị ya bụrụ na ị chọrọ ka m haziere gị jingle advert bụ kpoo maọbụ ịbụrụ onye mc n'oge mmemme gị naanị n'akara ekwentị a 09121590630 maọbụ na 081653499 34 n'aha ndị odee niile bụ ndị chịkọtara ma hazie akụkọ ndị a ka mụ bụ ọsọndụ chukwuebuka bụ onye tụgharịrị ma gụpụta ya n'asụsụ igbo na-ekele gị maka isonyere m oji ngaji eri chetakwa onye ji aka